ewu ọfịa dịka ị bịara obodo Mandela wee nwee opportunity wee fụ ebe ị na-arụ ọrụ security ekwa bụ na ịnweta ọrụ n'obodo a adịrọ easy ịnweta ọrụ n'obodo a adịrọ easy i wee fụ ọrụ security e nyere gị gị rụba ekwa ị makwa na i nwetagodo ọrụ security a na because na i nwerọ certificate ndị obodo ji arụ ọrụ security ya eme fa ka a na-akwụ fa dit ka a na-akwụ fa ezigbo ụgwọ i nwerọ the certificate then ndị contact ya ewezi n'ọrụ security a ekee ego unu maybe into three into three bunye na ofuke because na i nwerọ akwụkwọ certificate e ji alụ ndị obodo na-enwe e ji alụcha ife a that na-eme e ji akwụ fa ezigbo ụgwọ nke unu bụ e wee unu n'ọrụ security a na-akwụ unu peanut but it's still better than nothing ị dị lucky i nweta enu dam ị nọ na-asakagharị na-asakagharị o nwerọ ife ị na-alụ so that lucky ahụ ị dịzi a na-akwụ ị that peanut a na-akwụ n'ọrụ security i je kpọrọ nwaanyị obodo lina n'ikpu nwaanyị obodo desi ya na nkọ eziokwu na gị na ya naabọ ebirọ mana ị ka kwuruzi aka kwuruzi place place anụmanụ nwaanyị obodo on under salary place place enye on salary i place okwo mai i place ikwa mai on under salary i place okwo nwanne nwaanyị under salary ọ bụgodu na ọ sọ ofu nwa ka ị bụ na ọ sọ gị nwa ka nne gị mụ gị o nwekwa ụmụnna gị nwere place under salary ọ bụkwa na ị nwere ụmụnna o nwekwa nwaanyị be anyị ndị ị lago before wee lapụ fa gbagota obodo South ị kpọ na phone sị nne biko nne achọrọ m i place under salary o nwekwa o nwekwa ofuke ị lọta ị lọta anụmanụ citizen ị bịa na be fa ka ị bịa buru ike hei akwa agụbuo m akwa agụbuo m ọ dị ka ọ mbewe akwa dịzie ka ọnụ nwanne nwoke atịrị ife a i wee lọrụ anụmanụ lọrụ anụmanụ ị tara afụ bata na be fa ka i buru ike ka i buru ike wee nọrọ ọfụma ka i buru ike bunatara anyị na naijiria ka ndị naijiria kwebe oyoyo

o nwekwa ife o mere ya o nyekwa ya akwụkwọ obodo o nyekwa ya permit o nyekwa ife ọbụla ị na-akwụ ya salary ọ mụtakwuru ọrụ ya nwa hei due to na i nwerọ akwụkwọ i nwerọ akwụkwọ kwa ya i wee sakagharị na-akpagharị na street ndị mige wee lie yi ndị mige wee lie gị lie anụmanụ ewu after ka ndị mige li gị ị nwere na ego e ji akpọ lawyer ị nwere ego e ji akpọ lawyer ka ọ gbapụta ya ikwenwulo lawyer ikpo nwụrụla ya anụmanụ nwaanyị obodo i place under salary enwekwa ife o menwuli gị ewebuna gị naijiria ewebuna gị naijiria ebuna gị naijiria ihe m na-anụzikwa kịta m na-agafe n'ụzọ kịta bụ na asị na ị na-ayọ ndị mmadụ sị fa na ị na-emezi yahoo biko ọ bụ na o nwere onye ya ya etili ya ego ka ị wee goo ife eji eme yahoo ụmụ ife ya eji na-eme yahoo ụmụ ife laptop dem nka nka na nka nke ụmụ ife gasị for yahoo business ifere megbukwa gị kịtịkpa lachakwa ya anya kịtịkpa lachakwa gị anya ọkwa ị fụ ndị ị na-ayọ ego ndị na-enye gị fa ncha enwere ya esendịrị kọbọ isi adịrọ gị mma ewu ọfịa dị ka gị ị na-achọ ihe enye gị ego ị ya-eji wee mee investment i mebe bụ ihe gị eji je bido yahoo yahoo investment ka ọ bụ ị na-achọ ndị ị ya-egwu wayo ekwa yahoo nke gị anụnwa ya-ata nchara o nwedọ onye ya yahoo tanwu ewu ọfịa nke gị a kwa ị fụ yahoo nke gị a ya-ata nchara ewu ọfịa dịka gị